onye mụ na ya nọ n'akụ bụ maazị Onyemaechi Onyemaechi ahụ ọ lọtụrụ alọtụ nwoke kwa ị na-akwọkwa ogene ogene Gosi nwoke. ị nwere ike ịgwa anyị ihe a na-akpọ ihe akwa gị a na-acha n'Igbo
um, ihe a na-akpọ blue n'igbo biko
elefugene ee ọ gịnịkwa awụsa abaghị Ọka ọ gịnịkwa ewerere m oyibo surie ala ai jehova jehova mekwa m ebere Oh, nwoke i nwegokwa olu ụdaume na ndụ gị ai ọ gịnị ọga ụdaume adịzi a na-achọzikwa a na- a na-achọzikwa ndakọrịta ụdaume achọ na ndụ gị ai ọ dịzikwa Kai. o Ọ bụrọ ya mana nsogbu adịrọ ka hapụ nke ahụ Hapụ nke lọtụbe ahụ, lọtụbe hapụ lọtụbe Ai, ngwanụ Adamma. chọrọ m ilu igbo na-abụ ị maara tụọ maka ụwa
na anyị ana ana adịghị eme ihe nchezọ ihe ị ma na ị ga-eme na ị ga-eme ya ụtọ chelụkwa chelụkwa bịa Mba. ọzọ bịa ọzọ na anyị ana ana Ehe. adịghị eme ihe nchezọ ihe ị ma na ị ga-eme ị n'idoro ka e chetara gị echetara na ị ga-eme ya ahụ. O wee bụrụ ụka bụrụ ilu ngwa Mm. nke m- nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na na enwere ihe i mere onye na-anya basko mba enwere ihe i mere onye na-anya igwe ka ọ hafụ ịbọ ike ma ọ na-ana ịbọ ike ahụ wee bụrụ nke ọ ya wee pụta gịnị na enwere onye i mere onye o nwere ihe i mere onye na na-ayọkebe ihe ka o- o nwere ihe i mere onye na-adị eme mmadụ o o nwere ihe i mere onye na-adị ekene ekene agụbutu ka ọ agụbutu lapụ ka ọ ọ kwụsị ikene gị maazị Onyemaechi nke osozikwa
ọ kwa i ji ilu igbo nke osozikwa eh? ilu ka nkụ abụ abụ enwe m enwe ọ bụ na gwagọrọ ndị ibi ọ karịa karịa m wepụ ọ bụrụ na o zurọ ezu eti m eti mezuo ya tọ ka nnu Mhm, maka na ị ma na enwere enwere ị ma na enwere nke bụ ụka bụrụ ilu mhm, mhm. ee ngwa nye m ya ka o si wee dị gbam ịbịazi ị ma na uche na-abịa abịa ihe a niile juru m n'isi mana ebe ọ dị n'akụkụ isi ma amarọ m ka m amejiga ndị mwepụta ya Ah, ah. m- m- m- ngwa oge a, m wepụta ebee ka ya, ị debeziri nwa igodo iji eji wee gbape ya? ngwa gba nkịtị gba nkịtị ọbịa ọbịa ọbịa ọbịa ọbịa Mhm. ihe ọ ya bụ m tie ya ọkpọ esi m aka bụ ka onye m na na-eme ihe ma na aka nkịtị ka m- ka m ji na okwute adị n'ime ya nkọwa ya wee bụrụ gịnị na ihe ọ ya bụ m na mmadụ na-emekọ ihe m gosi onwe m bụ ka ị mara ka obi m dị na- na adị m aghọ gị aghụghọ o wee bụrụ ya gọrọ nwanne ya afọ anyị ugbu a ee gị nwa ya-aka m wee kọwa amarọ m nke maazị Onyemaechi na-atụ ihe m na-atụ adịrọ- ihe ihe ọ na-atụ ihe ọ na-atụ Ọ ụdị dị- egwu ọ- ọ dịghị na-agwọ ị kara ya bụ ihe akaba arụ jee na ee, mpaghara ebe comment section jee dezie ma ilu a o so ka ọ bụ na o soro Mhm. ee ọ dịkwa n'akwụkwọ ka ọ maazị bụ onye izizi dere nke a Ọ mụ na-edepụta ilu. Mụ na-edepụta ilu. mana otu o si na-adị ụka Mhm. ụka eh, ụka- ụka bụ ilu Why? Eh, ụka bụ ilu O so. ee na ọ eh, akọ na uche ka eji eme gịnị
ka eji eje Akọ na uche ka eji eje. A sị na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ọ wee bụrụ ya eh, Ọ ma- ma ede- eh, maazị Onyemaechi ederi m ederi n'Igbo. lotebe lotebe lotebe Ọ ịma gịnị? ọ na ha ada ịgba nchikili chikili n'ọnụ gị ee mana otu o si na-adị ka m hapụ ịwụ ya ọ- ka ihe a ndị ndị Gen Z na-akpọ ya steeze and composure composure ka hapụ ịwụ ya steeze and composure data nwoke kwa nwoke kwa ị na-akwọkwa mana etu o si dị bụ na ị gwazi m ihe a na-akpọ eh, ihe akwa gị a na-acha n'oyibo nke Ee, bụ n'Igbo. eziokwu bụ na ị mara o nwe oge ihe ga-eri ilefeta ihe ụfọdụ ihe ụfọdụ abatakwa elotezi m ya na bịa hepụ ọnụ m ụmụnne o wee bụrụ ya deere anyị na comment section ka anyị ka mara ihe a na-akpọ
ihe efe anyị na-acha anya na-ekwu ya anya ga-ere ọ wee bụrụ aka bụ onye nke gị digital maazị ka anyị fụ gị oge ọzọ daalụ ka ọ dị